dul siar agus tuilleadh eolais a fháil ar aon rud, beidh sé ar ár gcainéal YouTube agus ar ndóigh tá go leor den eolas seo le fáil ar ár suíomh gréasáin gaelchultúr ponc com chomh maith. Ach cuirfidh mé tús leis an chur i láthair seo atá agam anois, mar sin, agus giota beag eolais faoi Ghaelchultúr, faoin eagraíocht seo a chuireann an cúrsa seo ar fáil. Bunaíodh Gaelchultúr in dhá mhíle is a ceathair, agus is muidinne an soláthraí is mó cúrsaí Gaeilge ar domhan, agus ó 2011 ar aghaidh is muidinne an soláthraí roghnaithe cúrsaí Gaeilge don earnáil phoiblí, mar sin tá neart taithí againn bheith ag cur cúrsaí ar fáil do dhaoine atá ag obair san earnáil phoiblí agus seo an príomhchúrsa atá dírithe go speisialta ar dhaoine atá ag obair san earnáil sin. Giota beag eolas ginearálta faoi Acht na dTeangacha Ginearálta ar dtús, seans gur chuala sibh trácht ar an Acht seo, Acht na dTeangacha Oifigiúla agus rinneadh leasú air in 2021. So, tá athruithe móra tar éis teacht isteach ar ról, ar an ról atá ag an nGaeilge sna heagraíochtaí stáit ó foilsíodh an Acht seo cupla bliain ó shin. Agus tá sé i gceist agam cupla rud a lua anseo. Níor mhaith liom dul isteach go ró-mhion sna, eh, sa reachtaíocht seo ach ba mhaith liom seo a lua mar léiríonn sé an tábhacht a bhaineann leis an Ghaeilge agus an ról lárnach a bheas ag an nGaeilge in eagraíochtaí stáit agus san earnáil phoiblí sna blianta atá romhainn. Mar a fheicfidh sibh, so, i measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua seo, tá cuspóir ann go mbeidh 20% d'earcaithe nua sa tseirbhís phoiblí agus sa stát-seirbhís inniúil i nGaeilge faoin mbliain 2030. Sin 20% d'earcaithe nua go mbeidh ardchaighdeán Gaeilge acu. Chomh maith leis sin, tá sé tábhachtach nóta a dhéanamh de seo go socrófar spriocdháta faoina mbeidh gach seirbhís stáit ar fáil as Gaeilg sa Ghaeltacht, mar sin beidh cead ag daoine nó beidh an ceart ag daoine seirbhís trí mheán na Gaeilge a fháil agus iad sa Ghaeltacht. Caithfidh gach eagraíocht phoiblí cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge, bíodh sé sin ar an nguthán, ar ríomhphost agus sna meáin shóisialta chomh maith. Tá dualgas ar chomhlachtaí poiblí ábhar margaíochta a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge. fógraíocht a dhéanamh agus caithfidh siad foirmeacha iarratais a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge chomh maith agus lógóanna, caithfidh siadsan a bheith i nGaeilge amháin nó i nGaeilge agus i mBéarla. Mar sin, sna blianta atá romhainn beidh athruithe móra ag tarlú i ngach eagraíocht stáit chun. le go mbeidh siad ag cloí leis an reachtaíocht nua seo. Agus bhí mé ag iarraidh sin a thaispeaint díbh mar léiríonn sé an tábhacht a bhaineann leis an Ghaeilge agus an tábhacht a bhaineann le forbairt a dhéanamh ar na scileanna teanga atá agat fhéin. Agus mar a dúirt mé tá sé i gceist agam labhairt faoin chúrsa seo go príomha, an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil, ach pléifidh mé cúpla cúrsa eile atá againn chomh maith ag deireadh an tseisiúin. Ach an rud atá i gceist leis an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ná cúrsa an-phraiticiúil agus mar a dúirt mé tá sé dírithe go sainiúil ar dhaoine atá ag obair san earnáil phoiblí go príomha ach d'aon duine ar ghá dóibh seirbhís trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil do chustaiméirí nó do chliaint mar shampla. Agus is é an aidhm atá an chúrsa seo ná an mhuinín a thabhairt do na rannpháirtithe agus na scileanna teanga a thabhairt dóibh cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge i gcomhthéacs na hoibre agus i gcomhthéacs sóisialta. Mar sin bíonn an bhéim ar an dá rud, an teanga ghinearálta agus ansin teanga shainiúil a úsáidtear san áit oibre chomh maith. B'shin an aidhm a bhaineann leis an chúrsa seo. Cúpla píosa eolais eile faoi ná go bhfuil sé á thairiscint againn ag cúig leibhéal éagsúla. Mar sin, is féidir le glantosaitheoirí tabhairt faoin chúrsa seo nó daoine a bhfuil ardchaighdeán sa Ghaeilge acu cheana féin. Sea, tá an cúrsa seo ag cúig leibhéal éagsúla den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí nó the National Framework of Qualifications, ó leibhéal a dó suas go dtí leibhéal a sé, agus tá sé sin cineál ag teacht leis na leibhéil atá ar an CEFR, so A a haon, sin an ceann is ísle, na bunleibhéil, go dtí C a haon, agus sin an leibhéal is airde atá againn. Maidir leis an chúrsa seo, is cúrsa deich seachtaine é agus bíonn rang trí uair a chloig ar siúl gach seachtain ar líne. So bíonn na ranganna ar siúl ar Webex gach seachtain le múinteoir agus le go leor rannpháirtithe eile. Agus gach bliain, déanann muid dhá théarma den chúrsa seo, bíonn ceann ar siúl san Fhómhar agus ceann san Earrach. Agus an chéad téarma eile den Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil, nó an TGG mar a thugann muidne air, beidh sé sin ag tosú ar an 10ú lá de mhí Mheán Fómhair. Cúpla rud eile faoi. Mar a luaigh mé, bíonn ranganna beo ar siúl ar líne ar Webex le múinteoir ach cúrsa foghlama chumaisc atá ann chomh maith agus an chiall atá leis sin, an chiall atá le blended learning ná go mbíonn an fhoghlaim sin ag tarlú sa seomra ranga leis an múinteoir nó an seomra ranga fíorúil leis an múinteoir Ansin bíonn obair bhaile leanúnach le déanamh ach bíonn ríomhfhoghlaim agus staidéar neamhspleách le déanamh taobh amuigh den seomra ranga chomh maith agus déantar sin ar ár shuíomh ríomhfhoghlama Ranganna Ponc Com agus beidh mé ag caint faoi sin níos mó i gceann cúpla bomaite. Ach mar a dúirt mé, taobh amuigh den seomra ranga fíorúil leis an mhúinteoir Bíonn na rudaí eile seo le déanamh agus sin an rud atá i gceist leis an fhoghlaim chumaisc. Maidir leis an chur chuige múinteoireachta a úsáideann muid sa chúrsa seo, baineann muid úsáid as cur chuige cumarsáideach atá foghlaimeoir lárnach. An rud atá i gceist leis an chur chuige cumarsáideach ná Go ndéanann muid sár-iarracht teanga atá úsáideach a mhúineadh do na rannpháirtithe ar fad le go mbeidh siadsan in ann cumarsáid chuí a dhéanamh, mar a dúirt muid, i gcomhthéacs sóisialta agus i gcomhthéacs na hoibre. Agus maidir le bheith foghlaimeoir-lárnach, Cuireann muid an bhéim ar rannpháirtíocht na bhfoghlaimeoirí le go mbeidh deiseanna acusan páirt ghníomhach a ghlacadh sna ranganna chun cleachtadh a dhéanamh ar an teanga atá foghlamtha acu. So mar a dúirt mé, an bhéim ar an rannpháirtíocht agus chun sin a éascú bíonn go leor obair bheirte agus obair ghrúpa gníomhaíochtaí rólghlactha, cluichí teanga is araile i gceist i ngach aon rang. Mar a luaigh mé cheana, bíonn obair bhaile nó measúnaithe le déanamh mar chuid den chúrsa. Bíonn trí léamhthuiscint le déanamh trí thasc scríbhneoireachta agus trí thriail chluastuisceana le déanamh le linn an téarma agus ansin béaltriail le déanamh ag deireadh an téarma chomh maith ach arís déantar an bhéaltriail sin le scrúdaitheoirí ar líne. So, sin an measúnú a bhíonn i gceist leis an chúrsa seo. Mar sin, bíonn measúnú leanúnach i gceist agus ansin an bhéaltriail ag an deireadh ar fad chomh maith agus cuirtear na marcanna sin le chéile chun grád deiridh an chúrsa a fháil. Maidir leis an measúnú nó maidir leis an obair bhaile, faigheann gach foghlaimeoir aiseolas pearsantaithe ar an obair a chuireann siad isteach agus déarfainn go bhfuil sé sin ar cheann de na rudaí is luachmhaire, b'fhéidir, faoin chúrsa seo ná an t-aiseolas a fhaigheann na rannpháirtithe ar an obair a chuireann siad chugainn. Tá córas faoi leith againn maidir leis an obair bhaile agus na tascanna sin le go mbeidh na foghlaimeoirí ag foghlaim ó na botúin a dhéanann siad féin agus mar a dúirt mé tá an t-aiseolas sin pearsantaithe agus an-chuimsitheach. Luaigh mé an ríomhfhoghlaim agus an staidéar neamhspleách ansin, ach giota beag níos mó eolais faoi sin, luaigh mé go bhfuil suíomh ríomhfhoghlama againn, nó an e-learning website dar teideal Ranganna ponc com, agus do gach leibhéal den TGG, nó an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil, atá againn. Cláraítear na rannpháirtithe nó na foghlaimeoirí ar chúrsa ar ranganna ponc com chomh maith. Agus ar na cúrsaí sin ar fad tá cuid mhór ceachtanna idirghníomhacha agus faigheann tú aiseolas láithreach ar na ceachtanna sin. Is féidir leis na foghlaimeoirí súil siar a dhéanamh ar an ábhar a rinneadh sna ranganna agus is féidir leo ullmhú don chéad rang eile. agus tá neart comhaid fuaime ann, comhráite is aroile chun cuidiú le daoine sin a dhéanamh, an tsúil siar agus an t-ullmhúchán sin a dhéanamh. Agus tá sé feicthe againne cheana féin go bhfuil ceangal láidir idir rath an fhoghlaimeora agus an t-am atá caite acu ar Ranganna ponc Com. Mar sin, is áis staidéir iontach é Ranganna ponc Com do gach duine. Agus mar a dúirt mé, bíonn na torthaí sin le feiceáil. Aon duine a chaitheann cuid mhór ama ar ranganna ponc com bíonn sé sin le feiceáil sa toradh ag deireadh na bliana de ghnáth. Chomh maith leis sin, cuireann muid amach meabhrúcháin sheachtainiúla do gach duine chun iad a choinneáil ar an eolas maidir leis an méid ama atá caite acu ar ranganna ponc com agus maidir leis an obair bhaile atá curtha acu chugainn agus atá ceartaithe ag ár gceartaitheoirí. So, cuirtear na meabhrúcháin sheachtainiúla sin amach chun spreagadh a thabhairt do na foghlaimeoirí is dócha agus le cur i gcuimhne dóibh go mb'fhéidir go bhfuil giota beag níos mó oibre de dhíth an tseachtain seo nó b'fhéidir go bhfuil siad sásta leis an mhéid atá déanta acu an tseachtain áirithe sin. Ach sin Ranganna.com agus mar a dúirt mé, áis staidéir an-luachmhar atá ann d'aon duine atá ag tabhairt faoin chúrsa seo. Ach ar ndóigh tá bealaí eile ann chun staidéar neamhspleách a dhéanamh agus tá Ranganna.com luaite agam ach tá neart bealaí eile ann chun feabhas a chur ar do chuid Gaeilge agus molann muid do gach foghlaimeoir oiread Gaeilge agus is féidir a úsáid taobh amuigh de na ranganna beo gach seachtain, bíodh sé sin ciorcal comhrá nó bheith ag amharc ar TG Ceathair ag éisteacht leis an raidió, Raidió na Gaeltachta, RíRá nó Raidió na Life nó. na stáisiúin eile atá ar fáil, le podchraoltaí, nó Tuairisc.ie, nó fiú ar na meáin shóisialta, tá cuid mhór leathanach ar fáil ansin chun cuidiú leat an Ghaeilge a shealbhú, is dócha, agus chun cuidiú leat ar an aistear foghlama seo. So, mar a dúirt mé, tá béim faoi leith ar an an staidéar neamhspleách sa chúrsa seo chomh maith. Agus maidir leis an rud a bhéas le déanamh ag an fhoghlaimeoir a thugann faoin chúrsa seo, mar a dúirt mé, beidh orthu freastal ar ranganna beo gach seachtain, cúrsa deich seachtaine atá ann, beidh orthu na tascanna a chur isteach gach seachtain nó gach cúpla seachtain, an obair ar Ranganna.com a dhéanamh agus an tsúil siar agus an t-ullmhúchán sin a dhéanamh. an Ghaeilge a úsáid oiread agus is féidir agus a bheith eolach ar cad go díreach a bhéas le déanamh agatsa ag deireadh an chúrsa maidir leis an obair agus an bhéaltriail is na rudaí sin ar fad. Ach chomh maith leis sin tugann muidinne oiread tacaíochta agus is féidir do na foghlaimeoirí a thugann faoin chúrsa seo linn. Ba mhaith linne go mbainfidh gach foghlaimeoir aidhmeanna an chúrsa amach agus go mbainfidh siad taitneamh as fosta. Mar sin, cuireann muid neart seirbhísí tacaíochta ar fáil d'fhoghlaimeoirí. Bíonn foireann Ghaelchultúir ag obair le linn na seachtaine. Ar ndóigh, bíonn na múinteoirí ar fáil le linn an ranga féin. Tá Ranganna.com againn. Tugtar treoirleabhar agus leabhar an-chuimsitheach do gach foghlaimeoir ag tús an téarma agus mar a luaigh mé fosta an t-aiseolas sin ar an obair bhaile, tá sé sin an-luachmhar chomh maith. Ach má bhíonn riachtanais speisialta ag duine ar bith, is féidir teagmháil a dhéanamh linn agus Beidh muid an-sásta freastal ar na riachtanais sin oiread agus is féidir. Níl le déanamh ach teagmháil a dhéanamh linn agus beidh muid sásta aon riachtanais atá agat a phlé leat roimh ré. So, mar a luaigh mé, tá cúig leibhéal éagsúla againn, ó leibhéal a dó suas go dtí leibhéal a sé. Mar sin, muna bhfuil tú cinnte cén leibhéal atá oiriúnach duitse, Tá, is féidir cúpla rud a dhéanamh. Nuair a chuireann tú isteach ar an chúrsa, bíonn ar gach foghlaimeoir suirbhé réamhchúrsa a líonadh isteach agus cuirtear roinnt ceisteannaí ort maidir leis an taithí atá agat leis an nGaeilge ach chomh maith leis sin, Ar líne ar Gaelchultúr ponc com tá triail Ghaeilge ar líne againn. So is féidir leat an triail Ghaeilge ar líne a dhéanamh anois chun do do leibhéal féin nó chun do chaighdeán a mheas agus beidh mé in ann an nasc sin a chur isteach ag deireadh an tseisiúin. Mar sin tá dhá rud ansin chun. leibhéal nó caighdeán an fhoghlaimeora a mheas lena chinntiú go gcuirfí iad ag an leibhéal ceart le go mbainfidh siad oiread tairbhe agus suilt as na ranganna agus is féidir. Mar sin, má tá spéis agat clárú ar an chúrsa seo, Is féidir clárú ar ár suíomh gréasáin ar ghaelchultúr ponc com. Má théann tú chuig gaelchultúr ponc com feicfidh tú go bhfuil áit bheag anseo don earnáil don earnáil phoiblí anseo agus beidh eolas ann faoi na cúrsaí ar fad ansin. Nó más mian leat tuilleadh eolais a fháil má bhíonn aon cheist agat, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Ellen Curtin, Bainisteoir Díolacháin agus Margaíochta Ghaelchultúir chomh maith agus beidh sise sásta aon cheist atá agaibh a phlé. Nó b'fhéidir má tá tú ag obair in eagraíocht agus tá spéis ag cúpla duine tabhairt faoi, b'fhiú labhairt le Ellen faoi sin. Ach mar a dúirt mé, is féidir leat clárú ar ghaelchultúr ponc com agus sa rannóg sin don earnáil. phoiblí, beidh tú in ann teacht ar an eolas faoi agus ar eolas faoi na leibhéil chomh maith leis. cén fáth ar cheart duit clárú ar an TGG? Mar a luaigh mé, tá an cúrsa seo, tá, is cáilíocht aitheanta iad ar an, ar an Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí, the NFQ, the National Framework of Qualifications. Mar sin, cáilíocht aitheanta atá ann ag na leibhéil éagsúla. Tá sé dírithe ar oiliúint teanga a chur orthu siúd ar mhaith leo seirbhísí trí Ghaeilge a chur ar fáil. Agus tá sé seo an-tábhachtach, mar a dúirt mé, tá sé dírithe ar dhaoine a bhíonn ag cur seirbhísí ar fáil do chliaint nó do chustaiméirí nó, ag déanamh cumarsáide le comhghleacaithe trí mheán na Gaeilge agus tá an béim ar an teanga laethúil agus ar teanga na hoibre chomh maith, an teanga sin atá úsaideach duit agus tú ag iarraidh seirbhísí trí Ghaeilge a chur ar fáil nó Gaeilge a úsáid san áit oibre. Tá sé an-tábhachtach mar chuid den fhorbairt ghairmiúil, ach mar a luaigh mé ag tús an tseisiúin chomh maith, sna blianta atá romhainn, anois agus sna blianta atá romhainn, beidh níos mó deiseanna fostaíochta ann do dhaoine a bhfuil ardchaighdeán Gaeilge acu. Mar sin, is fiú go mór tús a chur leis seo anois, le go mbeidh tú in ann na deiseanna sin a thapú. Bíonn na ranganna idirghníomhach, mar a dúirt mé cheana, Bíonn an bhéim ar an rannpháirtíocht, ar an obair ghrúpa agus bíonn múinteoirí ar ardchumas i mbun na ranganna sin ar fad. Tá neart taithí acu ar fad ar na ranganna sin a mhúineadh agus ar ranganna a mhúineadh ar líne chomh maith chun iad a dhéanamh. an-sultmhar do na rannpháirtithe agus chun an rannpháirtitheacht sin a spreagadh sna ranganna féin. Agus chomh maith leis sin, deis atá ann aithne a chur ar dhaoine eile in earnálacha éagsúla chun do chuid Gaeilge a chleachtadh nó feabhas nó b'fhéidir í a fhoghlaim den chéad uair chomh maith. So sin cineál Spléachadh ar an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil agus beidh mé sásta ceisteanna ar bith atá agaibh maidir leis an TGG a fhreagairt ag an deireadh. Ach tá cúpla cúrsa eile againn chomh maith agus déanfaidh mé plé an-ghasta ar na cúrsaí sin. Ar eagla, b'fhéidir, nach bhfuil tú in ann tabhairt fá chúrsa deich seachtaine faoi láthair ach go mbeadh spéis agat tús a chur leis an fhorbairt ghairmiúil sin, mar sin, Cuid de na cúrsaí eile atá againn ná go bhfuil cúrsa leath-lae againn maidir le scileanna gutháin agus seirbhís do chustaiméirí. Arís cúrsa leath-lae eile maidir le hóráidí a thabhairt i nGaeilge chun cuid de na frásaí is úsáidí a mhúineadh do na rannpháirtithe le go mbeidh siad in ann níos mó Gaeilge a úsáid má tá óráidí le déanamh acu. Tá cúrsa Gaeilge againn do Chomhairleoirí Tofa, cúrsa cúig seachtaine atá i gceist ansin. Agus tá Gréasán na Gaeilge againn chomh maith. Ní cúrsa é seo ach gréasán atá ann ar ndóigh, chun eolas a roinnt maidir le hacmhainní agus le himeachtaí, nó a bhéas úsáideach do aon duine a bhfuil spéis acu sa Ghaeilge nó atá ag obair in earnáil na Gaeilge nó ar mhaith leo níos mó Gaeilge a úsáid, b'fhéidir. Bíonn seimineár ghréasáin againn gach cupla mí mar chuid de Ghréasán na Gaeilge agus is féidir leat freastal ar na cainteanna seo le haoichainteoirí agus bíonn siad ar fáil ar ár gcainéal YouTube chomh maith. Mar sin, más mian leat clárú do aon cheann de na cúrsaí seo, arís, is féidir leat dul chuig gaelchultúr ponc com agus chuig an rannóg sin, an táb sin, don earnáil phoiblí agus beidh eolas ann faoi na cúrsaí seo ar fad le fáil sa rannóg sin ar ghaelchultúr ponc com. Mar sin, sin a bhfuil agamsa. Mar a dúirt mé, beidh mé breá sásta ceisteanna ar bith atá agaibh a fhreagairt. Bhí cuid mhór eolais ansin, is dócha, ach má tá ceist ag aon duine, is féidir lámh a chur suas agus, nó is féidir iad a scríobh sa bhocsa comhrá más mian libh. Sílim go bhfuil ceist ag Nuala ansin. Anois, a Nuala, seans go mbeidh tú in ann tú féin a dhíbhalbhú ansin chun an cheist a chur. Bhfuil tú ansin anois? Ó! B'fhéidir go ndearna tú sin de thimpiste, an ndearna, a Nuala? B'fhéidir. Bhuel, an bhfuil tú in ann mé a chloisteaint? Tá, tá mé in ann tú a chloisteáil anois. Cén áit ina bhfuil na ranganna ar siúl? Bíonn siad ar siúl ar líne, a Nuala, gach seachtain. So, ar Webex, gheobhaidh tú nasc agus beidh tú in ann cliceáil ar an nasc sin gach seachtain agus freastal ar na ranganna. Mar sin, is féidir leat iad a dhéanamh san oifig, nó sa bhaile nó cibé áit, agus tá tuilleadh eolais ar ghaelchultúr ponc com maidir leis na hamannaí. Mar a dúirt mé, an chéad téarma eile den TTG beidh sé ar siúl ag tosú an tseachtain dar tús an 10ú lá de mhí Mheán Fómhair agus bíonn na ranganna seo ar siúl le linn an lae. So, mar a dúirt mé, is féidir liom an nasc a chur isteach. sa dóigh go mbeidh sibh in ann an t-eolas ar fad a fheiceáil ach, mar a dúirt mé, níos luaithe bíonn siad ar fad ar siúl ar líne ar WebEx agus an bhéaltriail ag deireadh an chúrsa chomh maith, bíonn sé sin ar siúl ar WebEx chomh maith. Mar sin, ní bheidh ort taisteal chuig ionad Ghaelchultúir ná aon rud mar sin. Cinnteac. Go raibh maith agat. Go raibh míle maith agat. An bhfuil ceist ag aon duine eile? Seans nach bhfuil. Sin go breá mar sin a chairde. Muna bhfuil ceist ag aon duine eile, mar a dúirt mé, is féidir libh teacht ar an fhíseán seo ina bhfuil an t-eolas ar fad, beidh sé ar ár gcainéal YouTube roimh i bhfad, ach an t-eolas ar fad faoi na cúrsaí ar fad a luaigh mé, beidh sé ar fáil ar ghaelchultúr.com. Agus cuirfidh mé nasc chuige sin isteach, chuig an Tástáil Ghaeilge Ar Líne, an Triail Ghaeilge Ar Líne, cuirfidh mé sin isteach sa bhocsa comhrá chomh maith agus nasc chuig an bhróisiúr maidir leis an TGG féin agus tá cur síos ar gach rud ansin fosta.